ọfịa ka ọfịa ok um, ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma I'm very very happy ụbọchị nke tata this young man yesterday apụ m atụ n'igote ife wee bata mbata wọta mba jabata ụnyaahụ na-eji bata ebe nwanna akọwagoro were onye kọwazie Eh, amara m onye bụ na ndị azụ ọfụma ka ọ nkịta bara background Okay. Eh, amara m onye bụ ọ bụ na nwanne m nwoke bụ onye chatịrị gị so m kọwatara ya that na nwanne ya nwoke nke nọ na mkpọrọ n'Ogwashi-Ukwu prison Delta State na o tego ọ nọrọ ebe ahụ since seven years ago mana oge e nyere ya erube ịpụta na ọ sị ka ọ mara ma nwere aka e nwee ike inyere ya were kwubie okwu ka ka ihe dịrị ka o nwee ike pụta so na ọwụ na dịghị gwa n'iwe ịma na agwa okwu president azụ nwa ife gịnị butere ịtọgo maka adịghị ama ama Mm, ife ihe- sie enyi.
ihe butere mụ na prison na ndị oyibo kpọrọ ya fire outbreak assassin na ọkụ gbara ebe m bi na Lagos so na Oshodi 23 Mafoluku Road Oshodi Lagos so ọkụ gbara ebe ahụ so ọkụ agba asị na ọ gas m ji sie nri m debere n'iro bụ ihe rere ọkụ ebe niile eresi ọkụ ọ bụrụzie na ọ na be m na ọ na be m nwee ife na-ere ya ọkụ ọfụma due to gas mụ nọ n'iro werezie ya asị na o spread ka eke ebe niile esi gbasịa ọkụ ọ bụrụzie ebe m nwee ife na-eresi ọkụ ọfụma eburuzie m na m ma-eje kọwa from ije kọwa nọ na Kirikiri na Lagos na 3 years and some months esizie ndị ji ego mụ enwere nke m ji eme ike ka o si kwufọrọ ha mezie okwu transfer to Warri from Warri na Ogwashi-Ukwu prison Delta ka m nọzi ruo ụbọchị tata echi gara aga ruzie echi gara aga ka m pụtazi oge nwanne m nwoke bịaziri kpọọ Chief Marine Temple aka Ọfịa afụrụ agụwa o mezie kwubie okwu na ihe adịgo na m ga-apụta na aka ọdụm ekechiri eketugo ya kịta yesterday ka m pụta oge m jechọrọ court discharge and acquitted ma nna wa ọ gịnị ka ime gị ahụ ka e kesi discharge and acquitted kịta bụ nwaanyị bụ ndị nga ya na ị ga-eji ife enye mụ na m ma-asavụ 21 years ịsavụ 15 years asavụgo m 7 years and a day ruzie ụnyaa gara aga bụ Wednesday ka anyị ruzie court Federal High Court 1 Asaba enegi nwaanyị dị- ji- nw- nwaanyị bụ jọji enegide m anya sị m na oge atụ m nga na olu na emebe ya transfer na n'ụlọ ikpe ebe ọ nọ kịta na ọ na-esi ana na ife enye m abụrọ ife ruru m okwusịa ya ọnọbe oge akpọnitere m m baa ebe ndị a na-ekpe ikpe na-eguzoro ka ekpe ikpe o necha m anya ọ sị m discharge and acquitted na o nwe ife ọzọ m nwere ikwu akpata oyi awụọ m

otu a ka m si then ka onye gọzizi ibe m onye gosi m ube bụ na nwanne m agwago m ebe o si chọta ihe gụọrọ m afa na ọ na Delta State ma m ruo na ọ na Koka na address o nye m m buru ya n'isi edeturu m ya oge m nọ n'ime nga na-asị nshi ọbụla m ma apụta ọ bụgodi na afụrọ m ive savụcha 15 years na ọ dị ndụ ọ nwụrụ anwụ na m ma achọta ebe a so chineke mee ya m pụta m werezie address a wee- Ọ bụ ka ejebe ka ọ gasị nke ejebe. ụkwụ ka m si from Ogwashi-Uku prison o tekere m 3 hours and some minutes m ji si ebe ahụ hite ụwa mmụọ na mmadụ agba m m bịaruo ebe a ebe a ka m nọ rie nri saa arụ larụ ụra o were m ka nwanne ya So, so ife- n'ụtụ a Ya, daalụ Chineke. Nwaanyị sị ka m debe video anụ nwa bụ maka echi. Ego na Lagos ga-eche na chukwu azụ. Lagos ka nche na-achị.
Bidokwa ụwa n'isi. Bidokwa ụwa n'isi.
Ọgwa ndị gị na wa ga-anọ na Lagos. Nwenekwa ebe m bi adịrọzi mana m naru m narugodi Lagos m achọba otu ọbụla m shi biri ụwa n'ihi apụtago m ụwa bụ na apụtago m ụwa. ebe m dịgodi ndụ so isi na ife dị- ife one thing ọzọ dị n'ime ya bụ na ya naba village unu ha suggest bụ nke ọma village ka onye fụgoro omume ya ya bụ ihe suggest ka mmiri obi ruo omume ya dị because onye nwere nwa na-agwa m na village si ike na village nwere ike gbuo ya maọbụ ndị ajọ mmadụ nke m na-efe ka remote from village ife ọ na-amarọ anya ya ka o ji jebe tabụtara ahụhụ a na nga ndị nọ na prison ya tata maka indomie Why not prison ya na-atakwa afụfụ. No one maka ifiri kọmọ na afọ dị lara akpọ onye atụ onye nga na-ata afụfụ. So kwụsị ebi okwu esiri mgbe I sat him that m jụọ ya ọ sị m na ebe adịrọ easy. Ọ ma jọdebe aka otu a. M sị nwa kwara ijedebe aka otu a every time. Ife ọkụ jedebe aka kịta. Ọfịa that place adịghị easy. Abịa jedebe aka ọ bụzi ọnụ aka mebi habit ya idebe aka onye anụ. So eji m this medium wee na-ekene ụmụ Igbo. A suggestkwanụ m ka i ruo village unu. m ma-enye yi ego moto ilo village ka ndị be unu fugoro iyi ka mma ifo iyi ọ bụrụ na mmadụ bụ onye mme ya remote to that extent of able thing by accident bụ accident onye chọrọ accident na ndụ ọ bụghị ọkụ gbakwụkwanye ya nga ime ụlọ ndị big man ọkwa ife mee ife fa a na a na-comparezi ụlọ na mmadụ mmadụ chukwu keke na ụlọ gịnị ka mkpa mmadụ ka mkpa kama kama ndụ ya ana ụlọ ya na mana ndụ dị o nwere okwu ife ya na ajụ ma nwe onye ogbu gị gara ajụ mara ka kpata aka ya tinye ọkụ n'ụlọ ọ ya a na-akpọ uke kpakpọ spiritual spiritual control so nwa akwụkwọ bụ spiritual ọha ọfa ji terminate time a niile ọ na-adịbụ na ife na mbụ na-amụ ụgwọ ọnwa

a ga-awụ ya ahụ na ọdụ sọdụ nwa ajọ nwa ajọ mmadụ mere niile ka afa ya nwa m afa m bụ uchenna ozugbo akpọrọ nna nke ọzọ uchenna ka na-agwa ihe ji ogolo biko biko biko biko ife ọbụla niile bụ ife na-etinye ya n'okwu na ụka ma ọ n'uke ife ọ ga-eji isi ya wee buru ise o si na be nna o si na be nna o si n'ikwu o si n'ibe a na-ekwubi okwu n'isi ya taa na ọnụ anyị na-ekwute o jepụta

ka nna ya ọlụchi m biko ekwena ka ọ fụzi ụka ọzọ ise ise ị ma sikwa n'ebe a pụta anaghị- anwakwara ma sị because of na ị nọ detention or ife eme i wee i wee i nwere bad habit of prison pụta i destroy anwakwara ma sị one day ka ị fụ onye ji akpa ka ị nara akpa ya n'ike ka ị gba ọsọ

ọ ga-adị mma chirike eji wada akala ụbọchị ama ọbara ma sị ka i bule egbe je oshi maybe one disi na maybe one ndị wadikwe nye ọ na-akwụtere kwa pụtakwa na aga gang up nchekwa nje rob a bank ọ ga-ekwukwa ebuka ọbụla prison yard dị iche na prison yard worse worse karịa ndị the one wey dem keep for robbery mm-hmm. section no do am a na-akpakwa nkata ka i je kidnap mmadụ because na o nwere contact nwere prison yard mana o zuo oshi o tinye n'ebe a deletie ya block java ndị ahụ ka i je bie new life because some of them will make come tomorrow a sị gị gang up unu jee jee rob a bullion van bank bullion van na-ebu ego i lu ebe a gbagbuo ya nwụrụ because you cannot make money without doing something useful to your life yes.
so remove your up mindset up your obi n'ime nke ahụ tinye obi na nke dị mma go and start ọ bụ na enwerọ ife ị ga-eme i je village nwere fụsịa mama gị ka na ị ga-abụ na ị ga-adịba stranded anyị yọrọ m mere galọ factory pure water ị fụcha ndị bụ ụlọ m na mama gị ga-eso wee bịa mmadụ mama gị enwe m ike nyekwuo ya ọrụ na factory m soro lụwa ọrụ na factory pure water for the meantime mmiri ọma ị na-anụ maka because I don't know you mana ya akpọtara ndị be unu mmadụ dị ka mama gị ma your uncle ọ bịa legally mụ na-ekwuo this guy nọ n'azụ na mara m onye ọ bụ before ọ Facebook ka ọ fụ m nke nọ n'azụ a mm. but papa abịago once papa abịaghị ọzọ since ya ọ nọ ị na-aghọta eh, and mmụọ adịghị amara m ya don't care to know ihe ma bụkwa ụwa dị mma ọ dịkwa useful nke a bụ my PA ọ kwa mụwa atụmatụ m ekwegotere m anị ebe m ga-arụrụ ya ụnọ by this time next few years ha mmasị months enwerọ m ego mana nwayọ nwayọ m ga-edebere m otu bedroom flat ogodi wee na-ele anya as cameraman ọfịa maka ọ dị ike nwere m camera cameraman na-evidio yi ị ga-emere ya ifenu hmm? ị ga-emere ya onye ma na-eme ihe na-aga n'ikuku likewise ndị na-eshia ya eh, na ndị na-alaiki na ndị na-edogo ndị na-eshia ya na ndị na-alaikikwa na ndị na-ekwu okwu ọma n'isi ọfịa ife m ji wee bụ ebere ọma

ịwụsị ya ahụ i luo village gị na mama ya nọdị kpọọ m ị nọ na WhatsApp hmm. kpọọ m video call mụ na mama ya afụ nwanne ya anja na afụ ife ị ga-emere ngwa m sị ya nwụra hmm. don't go and start life again ruo be unu ka ndị be unu fugoro ya ya bụ mmadụ na-agba ọsọ n'obodo ya a na-agbara amụsụ ọsọ who born you how dare you na-agbara ya ọsọ

ị mara nọ ndị ridi mbịa ma ndị winas na dị fon jebe ụka ahụ ị mara pa abụ niile bụ kristian oyo enu yo kristian ọ bụ mmasị gị na-adụ pasọ I'm helping you you start serving oracle you know you do or die you cannot be a servant of oracle you go and live your normal life you can be a pastor you can be my friend I don't think whether you are a Christian or I help everybody if I want to help you ife ị ga-eme bụ na elu lahụ ụlọ ọfụma mara ndị na-abịa na I came from Redeem or Winners or Baptist Church ya mara ndị na-abịakarị abịa n'ụlọ anya nwa obi ebere go and baptize the bokafa that is what we do ọmụ ị malụ na pastor ya bịara fri na ego na problem don't go and see your pastor ọmụkwuo praying for you praying for you afọkwa onye na-eprere ya jụọ mmadụ eri nri agụụ gbuo ya nye gị ya nri Holy Ghost fire na-enye mmadụ nri ka ọ bụ die by fire na-enye mmadụ nri so ọ bụla ya the only thing ị ga-eme butuo mmụọ yi ife chukwu ife ga-eme amụsụ nwoke amụsụ nwaanyị tinye ya aka n'ahụ ise ndenyekwa ya mgbe eji ifukwa ọfịa n'ụzọ ịchọpụkwa alụ na asịsị ndị maka adị amasị ya ma anụ blọgụ bụ ọfịa amaghị ihe mmadụ shia ụta onye na-amara mbụ ị mara na ọ bụ setup ma ebunye egbe ma ebunye isi mmadụ ka ọ bịa ya na ata were obi na nnabata ya Ehe, ọkwa ihe ọ gwara m m wee nụkwuo ọnụ. kodu nwere ka anyị nabata na ọdọ ewe m na-agwa anyị na njọ niile ife niile bụ ife ọjọọ mee mbụ ga reverse to the sender Yes, sir. so many people are in captive today o nwe ndị nọ na captive tata so many people are under control spiritually they have chained them but nobody to release them adịghị m opportunity wee na-ekwu gị okwu tata ụfọdụ bụ ndị nọ na mkpa ndị aka fa dị ọcha a ga-ekwubi okwu n'isi unu ncha taata unu ya-enwere onwe unu ise sị rapụ fa Ise. ụmụ mmadụ ya-enwere onwe fa ise ka i si kwu a na-achụ onye ori ifufe onye ọzọ nwụrụ were ifere na-ebunye onye nkịtị n'isi ka e wee mezuo case file

abịazikwa lee ụlọ ahụ nwanne elegodị ụlọ onye ọzọ egologo dị ụlọ ị ka na-ahapụkwa mmadụ na nga e bi na narị gị ego yi ndị ọgaranya gbagbo ike na na ya atụsị ụlọ nke ọ bụrụ na ọnwụ ya na ọ ya hapụ ya Ee. biko ndị na- ndị ọkaikpe were na uche

Emabere Joseph mbụ m ike ụmụnne ndị manya sịrị gara agba ọsọ afịa anyị ọ bụ ndị nwe ọrụ m mbụta asụ ya bịara fụkpaka m abịasị na-emebisi gị ife ndị a nke nke pụtakwa ọzọ mbụbatakwa nwa ike tata ọzọ na-abata m ga-ebunye mmadụ ya ọ bụrụkwa na a bịakwa Imo State yes ọ dọbakwa ebe ọ na-eme ndị ajọ mmadụ na goro ọnụ ụlọ ọgwụgwọ na-eme anyị bịakwa anyị nyekwa mmadụ nke ga-egbu mmadụ mana nkịta dị involved ọdọgwụma dị involved atụrụ dị involved nke ma amaba ndị ji anụ etu ahụ wee lụọ nnukwu ọrụ atụrụ ebunu jee azụ ọ bịa ọgụ ebunu nwe ude ee ebunu nwe ude then nkịta maka ndị amusu ndị uchichi na-ebi mmadụ ọnọdụ ka debe nkịta bụ security anyị ọ gbọọ gwa gwa gwa anyị apụta were nke anyị jepụta ilo wee mara na ome ọbọgwụ bụ anụ mmiri bụrụ anụ anị bụrụ anụ na-efe efe anụ ụzọ ịtọ ọ na-egwu mmiri ọ na-aga n'ije ọ na-efe efe i fe efe ka i gbu anyị i gbu onwe gị

mụ na mmadụ ara gbara ọdụrụ ome mma na mma ya na ome njọ na njọ ya na ikwu amara ibe ezi ya nke onye metere ọ bụ na ilu efere ejuo otu onwe ya dị gị na mma efu ọnya ma ọma kene ọma ya uche ọmụọ efu nwa yi that will make your mom to look, live more long because when you have a child and one is out of your home you know how you feel when you come out from the market you don't see your children complete will you be happy no you can't eat food that is why you call it mother mother nne bụ nne so ị ga-eje hụ mama gị ife your mother nke na anaba ụlọ nọdị omeli ya ekpere obesiri ebere si ama na atụrụ gọọmenti na ị ma na village ma mụrụ ihe na-agbasa village village adịrọ easy ịmara ji ego o wuo na ị batago you know ọ ga-ewu na ị batago na e nwere ife i ji wee bata ma ndawa nke ewusi bụ na i ji blessing na ngozi wee bata n'aka ịkwụ ọtọ abụrọkwa i je mee kidnap is not blessing

mob ndị ụlọ tifo ụlọ jọbụjọsi gidi mgbe you die akara you no chop bread you no see that is called a and b so it's better to be on your own hmm. than to go and attract a is for attract b is for be on your own

gas agbara ọkụ na na the vapor tụpụrụ ọkụ na agbanyụ m ya agbanyụ vapor atụpụ ọkụ na-ewesị ka ka m esi m agbanyụ gas agbanyụ pụọ ọ dịrọ possible so ah, aka onye iro bara bụrụ ah, bụrụ isi m na Chukwu Chukwu biko ya mee nke o ji bụrụ Chukwu then gị na onwe gị kwu i were uche gị gụọ eze ya ọnụ because now mụnwa na onwe m anọrọ ebe a in my own company bịa na ị gbata ọsọ as onye Igbo without no help and m chụpụ gị n'ụlọ n'ebe a ị mara emego m njọ dịrị onwe m na adị afụ onye nọ na problem ị chụpụ ya achụpụ ọ njọ in the sight of God and sight of man I heard of the gods of the land all I have to do I will receive you you eat food today in the morning

even na be anyị omenala ka anyị na-eme ijọ mbe mmadụ ga mụọ ya onye na-enwere m iwe wepụ yalụ m iwe ma ọ bụ na ndị ọrụ papa mmadụ ị na-agba bet naija nwa ya gbakọta na agbakwa bet naija m so ife ndị be anyị na-eme ka m na-eme emerọ m ka m megide mmadụ emegide ome ka m megide mmadụ eme ka ọ dịrị m mma dịrị akaraka m mma calling m ka m na-eme adịghị emegide mmadụ imegide mmadụ mmadụ